Wala donna k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ɲɛnaminimafɛnw tali kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ yaasa dɔ bɛ se ka fara u fanga bonya kan kulu dɔ sigira minisirisow ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ a kulu ma ko MILD ayiwa ni o nansarakan ye mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue ye i k'a dɔn o min sigira sen kan yaasa minisirisow bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma u tali kɛlɛli ma o baaraw n'u donna i k'a dɔn ayiwa kunungo kɛnɛ min ni a kun ye ayiwa yaasa minisirisow bɛ se ka fanga fanga fara ɲɔgɔn kan hali bi ka kɛɲɛ i k'a dɔn ɲɛnaminimafɛnw ni o ye dɔrɔgu jugu tali ye k'a kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ hakilina dɔw min ni n'u donna minisiriso min ɲɛsinnen don ayiwa jamanadenw ka kana eh, kana sabatili ma yaasa an ka faamuya caman sɔrɔ a tɔ la ni kulu in bilali la sen kan Fanta Kante tun bɛ yen ORTM ka don kibaru tɔgɔ la
ka da ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ bonyali kan an ka jamana ɲɛmaw ye sariya dɔ ta san ba fila ni tan duuru ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan mun bɛ a ko kɛlɛ o kulu mɔgɔw de ka ɲɔgɔnyeba fɔlɔ kɛnɛ sigilen filɛ lakana minisiriso kɔnɔ a kun ye

Wala répression bɛ yen ka ban mɛ u bɛ bila komisɔn kɔnɔ parce que u ka baara ka dɔ fara u ka baara kɛwale kan ani komisɔn ninnu bɛɛ ka baara bɛna kɛ min ye ka politique nationale de lutte contre la drogue bila sen kan ka tila tuguni ministère bɛɛ k'a ye k'a fɔ u sen bɛ kɛlɛ in na nin hakilina in lawaleyali la a ko ɲɛmɔgɔya kalifalen don an ka lakanako minisiri la a ka nɔrɔbila ka laseliw la kɛnɛ in kan a ye laɲini kɛ an bɛ don min na i ko bi dɔrɔgu kɛlen don ka tiɲɛni yɛrɛ de kɛ eh, a denmisɛnnin a cɛman a n'a musoman hali mɔgɔkɔrɔba dɔw u mako salen don dɔrɔgu bolo dugu dun ni dɔrɔgu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ dɔrɔn baara ɲɛnama tɛ se ka kɛ ko sɛbɛ tɛna se ka ye Or an dun bɛ sɛbɛ de nɔfɛ o de kama ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ka wuli ka jɔ dɔrɔgu ko in na maa ma n'olu de kan ka kɛ komisɔn in na u ka komisɔn ninnu sira tagama k'u ka baara kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma o ye kelen filanan ye min ye min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i yɔrɔ janya ɲɛnaminifɛnw na fɛn fɛn bɛ mɔgɔ ɲɛnamini a b'i bɔ i hakili kan ka mɔgɔw wele u k'a faamuya min ye dɔrɔgu yɛrɛ yɛrɛ de ye kuwa munna u kan k'u yɔrɔ janya a la ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛlikulu in bɛna to ka nin sigi ɲɔgɔn fila kɛ san kɔnɔ walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati n'o ye ka dɔrɔgu kɛlɛ pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ